Bhí tionchar nach beag ag cúrsaí aimsire ar an bPáirc an Ómaigh agus an cluiche mór i gCúige Uladh, an cluiche leathcheannais idir an Bhoth agus an Droichead Nua. An ghaoth ag séideadh, an bháisteach ag titim, fáilte romhaibh go GAA Beo. Sin é an tslí a bhíonn sé an t-am san den bhliain. Éinne le haon chiall, tá siad istigh ansan san ardán, ach dóibh siúd nach féidir leo, ina measc, ár gceamaradóirí, lucht fuaime agus go leor eile,

The conditions ease slightly here at the minute but eh look it's soggy underfoot.
Caoimhín, D'imir tusa i gcoinníollacha a bhí cruaidh thar na mblianta. Tá sé seo ansan i dtaobh aimsire de, tá sé chomh deacair imirt inniu, nach bhfuil? Yeah, seo Craobh Uladh a bhí ann, seo an stíl atá muid ag cleachtadh leis. Yeah, tá sé fíor deacair inniu, na coinníollacha ach ehm tá an Bhoth an-mhór agus láidir timpeall lár na páirce. Beidh le feiscint conas a bheidh mar sin so ní bheidh sé seo fuirist. Pé acu a thagann tríd anseo tráthnóna inniu, mar sin, táimidne chun aghaidh a thabhairt ar an mbosca tráchtaireachta arís, Brian Tyers, agus taobh leis tá Mark Harte. Anois, conas atá aige? Bhuel, déanta ar fheabhas ar fad ansan aige, radharc an-dheas againn ón gceamra laistiar den gcúl agus tá an chéad scór faighte acu. Darren Hughes a slachtú isteach anseo go dtí Max Maguire agus tá an imirt seo níosa bhfearr acu, ábhar spáis laistigh agus gan aon bhrú ansan dá laghad ar Matty Maguire agus tá an bheart déanta aige. Eamonn Young agus tá an ceann san buaite go hálainn ar fad aige, an chéad scór acu. Darren Hughes agus an ceann san seolta isteach, an cur chuige sin den gcéad uair tráthnóna acu agus é buaite istigh ar fheabhas ar fad. Seo an-sheans anois agus tá, an bhfuil an cúl faighte. B'fhéidir go raibh smut den ádh leis, Mattie Maguire ach do bhí an ghabháil san aer ar fheabhas. Seo chugainn Young anois. Únla deas aige siúd, chuir sé ceann amú níos túisce. Sin pointe an-bhreá.

13 cinn faighte aige Rory Beggan go dtí seo sa bhfeachtas. Tá siúráilte go leor go n-aimseoidh sé an sprioc anseo ar nós cuma liom. Trí chéile, sí an aimsir atá in uachtar go dtí seo, an-dheacair go deo ar aon imreoir. Deirtear linn anseo go bhfuil Joe McQuillan i ndáiríre ag féachaint ar an bpáirc ag an bpointe seo agus braitheann sé ansan go bhfuil sé thart. Daoine ag croitheadh lámha. I would say bhfuil sé thart a Mhícheáil, a Dháibhí bhfuil siad ag bogadh. Tá sé ar ceal, a dhaoine uaisle, tá an cluiche curtha ar ceal, ar athló. Look it, thángamar anseo inniu chun cluiche ceannais a imirt agus ní raibh an deis ann an cluiche a chríochnú. Is dócha, i dtuairim an réiteora, ní raibh an pháirc réidh don darna leath toisc an bháisteach a thit. É sin ráite, bhí fhios ag madraí na sráide na deacrachtaí a bhí ag an bpáirc anseo in Ómaigh leis an fhearthainn agus leis an bháisteach agus shocraigh Comhairle Uladh, feicthe roimh an gcluiche seo i rith na seachtaine agus bhí sort of curtha ceist againn féin mar gheall ar an aimsir agus an mbeadh sé in ann an dá chluiche a láimhseáil agus dúirim an réiteoir ah ní raibh sé. The referee is Joe McQuillan, one of the most experienced referees in the country. His call that the pitch was unplayable due to health and safety for players before the game started was the game was to go ahead. Again that's the referee's call. The pitch was playable at that stage. The rain got worse as you see here. I can see by the shivers in your your hand and your voice Micheál that conditions have got much worse.

on Newbridge anyway from going into this game so it's it's just reiterating what we want to do with the ball and and eh taking it on from there. I'm sásta go bhfuilimid fós i i i i i gCraobh Uladh eh fiche fiche is a cúig agus sin b'in an b'in an sprioc ag tús na tús an lae agus táimid fós anseo.
Fós le teacht, tuilleadh aicsin club ó Chúige Uladh agus Réaltra na hÉireann san AFLW in iomaíocht d'áit sa chluiche ceannais. Fanaigí linn!
Ceantar creagach na n-iontas ar chósta thiar na hÉireann, seo an Bhoirinn. Ar an chéad fhéachaint, is áit lom sceirdiúil í, ach féach níos géire air. Níl a leithéid seo ar fáil in aon áit eile in Éirinn.
Oileán Glas. Fásach Bán, ag tosú go luath ar TG4.
Ní bhíonn sé i gcónaí simplí maoin a cheannach, a dhíol ná a ligean ar cíos. Is féidir le soláthróir ceadúnaithe seirbhísí maoine cabhrú leat. Sé an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine an comhlacht rialála do ghníomhairí eastáit, gníomhairí ligin, ceantálaithe agus gníomhairí bainistithe réadmhaoine in Éirinn, ag cur caighdeáin i bhfeidhm,

The National Lottery, It could be you this Christmas. Tá gach a bhfuil le buachaint buaite ag Cill Chua, Craobh AIB na hÉireann, dhá chraobh Uladh agus fiche trí chraobh an chontae. Ina measc an seacht gcraobh as a chéile atá buaite acu le déanaí, mar sin ní haon ionadh go raibhdar mar rogha na coitianta Craobh Uladh a bhuachaint. Ach an éireodh le Gaeil na hÉirne Béal Leice le bainisteoir nua Fhear Manach, Declan Bonner, teacht aniar aduaidh orthu? Mac Dara Mac Donncha i mbun na tráchtaireachta.
Tá sé ag Micheál Rooney. So an-aithne ar Chill Chua, mar ról an údair de mar tá leis an taithí acu. Agus aicsean déanta acu i gCúige Uladh, aicsean déanta acu go deimhin i bPáirc an Chrócaigh, craobh na hÉireann chomh maith ansin anois, Callum Rogers. Agus fós agus tá siad foighdeach, fanfaidh siad go dtí go mbeidh deis ann anseo anois ag Daryl Brannigan. Brannigan ar ais go Rogers arís. Rogers dhá phas isteach anseo. An seilbh fós acu. Ah, trí phas ansin ag Devlin! Buailte ag Paul Devlin! Ah, trí cheithre phas ansin den scoth ag Cill Chua. D'fhan siad go raibh imreoir réidh. Fear ann féin arís agus ansin Devlin agus é á bualadh. Sin díreach an tús a bhí ag teastáil ó Chill Chua agus an seilbh acu arís anseo agus Eugene Brannigan. Taithí acu ar bheith foighdeach. fanacht. Seo an seans freisin Shealan Johnston agus í buailte go deas ag Shealan. Dhá scór acu. Anois an freagra anseo ag Gaeil na hÉirne. Gaeil na hÉirne Béal Leice, ainm iomlán a thabhairt dhóibh anseo sa dá lántosach. Seans anseo anois ag Ryan Lyons agus í buailte go deas aige. Brat oráiste ardaithe díreach an rud a bhí uathu. Bhí sí ag teacht arís ansin agus Eamonn Kellan. Anois fúthu siúd atá sé anois a bheith foighdeach ag dul trasna. Fanacht go mbeidh bearna eicínt ann.